agus a d'impigh air siúd a bheith i láthair. Tháinig sé, ach in aisce. Níor bheannaigh sé an deasghnáth le caint naofa. Níor léirigh a aghaidh aon lúcháir. Níor thug sé leis aon dóchas ná gnás. Fiú an tóirse a thóg sé leis, bhí sé de shíor ag spriúchadh. Greadfach agus deora lena shúile scallta ón deatach. Ach ní éireodh aon lasair ina bladhm. Is cuma ca mhéad uair a chroith sé an aibhleog ní lasfadh aon bhladhaire ina chaor. Bhí an tús brónach. Ach níos brónaí fós, an deireadh. Chas an bhrídeach leis an bhás agus í díreach pósta. Mar nuair a bhí sí ag trasnú na gcluainte lena cairde, na síofróga uisce, chas sí ar nathair nimhe, a bhain greim nimhneach as a rúitín lena goineoga. Chaoin Orpheus sa domhan uachtarach. Ach nuair a bhí deora a cinn caointe aici, bhí sé de mhisneach ann geataí Thaenarus a thrasnú chun a bhean a lorg i measc scáthanna na Styx, i measc na scamall cleitearnach a bhfeictear taibhsí na marbh a cuireadh. Tháinig sé níos gaire do Phroserpina agus do Phlútón, an té a rialaíonn na mairbh, rí na ríochta gruama duairc doilbhir. Ansin phioc Orpheus a lir agus chan sé. A dhéithe a rialaíonn an domhan thíos faoin talamh. áit a dtéann daoine daonna síos ann tar éis a mbáis. Más féidir liom an fhírinne a insint daoibh, gan an cleas éalaithe is an chluain a bhíonn ar bun ag bréagadóirí, níl mé tagtha anseo le Tartarus dorcha a fheiceáil. Ná chun an mac arrachtach a thug Medusa saol dó a cheangal an t-uafás sin le trí mhuineál agus nathracha nimhithe colgacha orthu agus slabhra air. Is é seo a thug anseo mé. Táim ag lorg mo mhná. Chas sí ar nathair nimhe. a scaoil le nimh ina colainn óg ag sciobadh blianta dá saol uaithi. Ní shéanaim go ndearna mé iarracht, ba mhaith liom bheith in ann cur ina aghaidh, ach tá an bua ag an ngrá agus ba chóir domh géilleadh dó. Tá clú mór air sa domhan uachtarach, ach níl mé cinnte an mór an cáil atá air anseo. ach tá dóchas agam go bhfuil. Más fíor don scéal, mar gheall ar fhuadach fadó, mar sin, is é fórsa an ghrá a thug le chéile sibh. Guím agus agraím tú. Sna suímh scanrúla agus sna tostanna den duibheagán ollmhór seo. Déan na snáithe réabtha róluath a athshníomh le chéile arís. Tabhair an saol ar ais do Eurydice mar is leatsa muidinne mar is ceart. Ní buan ár dtréimhse thuas. Ní mhaireann ach seal. Nuair atá sin críochnaithe, ní mór dúinn uilig, luath nó mall, ár mbealach a dhéanamh go dtí an áit chónaithe chéarna. Tógfaidh muid ar fad an bealach céarna seo. Cuirfidh muid fúinn anseo sa deireadh. Is dual don chine daonna géilleadh do thiarnas agus smacht síoraí. Beidh sí leatsa arís nuair atá sí i ndiaidh cúrsa a saoil a chaitheamh. Is é an t-aon rud a iarraim ort ná seo. Tabhair ar iasacht domh í. Ach má dhiúltaíonn bandéithe na cinniúna an bua seo do mo bhean chéile, Fanfaidh mise anseo chomh maith. Ní rachaidh mé ar ais agus beidh tú ábalta ceiliúradh. Beidh dhá bhás agat. Shil na taibhsí gan fuil deora. Chuala siad a achainí.

Prosperina, ná ceannaire an domhain íochtaraigh diúltú do achainí Orpheus ó Rhodope. Ghlaoigh siad ar Eurydice. Bhí sí i measc iad siúd a fuair bás le déanaí. Ghluais sí chun tosaigh, a coiscéimeanna tuisleach, an chréacht fós á chur ag fulaingt. Rug an file Tráiciach greim láimhe uirthi agus thug leis í. Ach chuala sé ordú na ndéithe. Ní fhéadfadh sé amharc ina dhiaidh uirthi go dtí gur imigh sé thar Ghleann Avernus. Aon amharc amháin uirthi agus bheadh achan rud a fuair sé caillte. Gan fáil choíche arís. Bhí a gconair suas dorcha agus géar. Thit ceo tiugh orthu. Bhí tostanna gan bhriseadh eatarthu. Ach, faoi dheireadh, ba ghearr gur shroich siad an domhan uachtarach. Nuair a chas sé le hamharc siar ar a bhean, ar eagla go n-imeodh sé as radharc arís, agus é ag tnúth chomh mór len í a fheiceáil. Shleamhnaigh sí léi ar an bpointe, agus síos arís léi. Shín sé a lámha amach arís go harraingeach chun greim a fháil uirthi, agus greim aici siúd chomh maith. Ach ní raibh ann ach aer. Agus de réir mar a fuair Eurydice bás arís, níor lochtaigh sí a fear céile. Conas a d'fhéadfadh sí locht a fháil air ach go raibh grá aige di go deimhin? D'fhág sí slán deireanach leis go fann faonlag. Ar éigean a chuala sé é. B'in a dúirt sí agus ansin ar ais go dtí an duibheagán a thit sí. Agus nuair a fuair a bhean bás don darna huair, baineadh a anáil den fhile. Ghlac. scáth é. Cosúil leis an fhear a chonaic Cerberus, an cú le trí chloigeann ar shlabhra ag Hercules, a scanraigh chomh mór sin é nár scaoileadh saor ón imeagla é go dtí gur imigh a nádúr daonna uaidh is gur claochlaíodh é ina chloch. Bhí Orpheus ar nós Olenus, a thóg an milleán air féin ar son sotal Lethaea nuair a rinne sí maíomh as a cuid áilleachta, A Lethaea, ba chroíthe sibh tráth a cheangail an grá le chéile, ach anois is carraigeacha sibh a choinníonn Ida agus a fánaí uisciúla. Ach ansin, nuair a bhí a chaint aimsithe aige arís, d'impigh an file athuair ar Charon, an darna seans a fháil chun an cladach imigéiniúil ach chuir fear an bháid an ruaig air. Chuach sé é féin ar bhruacha na Styx ar feadh seacht lá, d'fhan sé, agus shéan sé féiríní Ceres, ní raibh aon bhlas aige ar bhia. Ghlaoigh sé ar an éadóchas, ar an phian. agus na deora. Leo siúd amháin a d'fhéadfadh sé é féin a bheathú. Agus nuair a d'ionsaigh sé déithe Erebus ar son a gcruála, d'imigh sé leis, ag tarraingt ar bhinn Rhodope agus sléibhte Haemus, san áit a shéideann an gaoth aduaidh,